Filɛbaw an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn ka barikada ka fo ka danse aw ka bɛn ni kelenya kunko kibaruya olu kan n'o ye Actu Paix nin y'a tako kɛmɛ ni bi saba ni sabanan ye bakurubaw olu de filɛ nin ye burukinafasokaw fɛ yen nɔ wagadugu min ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'u bɛ jamanaden nka masumaw ka jɛkulu kofɔ ani kɛnyɛrɛye jɛkulu olu kɔni kɛla eh, min ye sigifɛn ye burukinafaso jamana kɔnɔ u tun ka kuma fɛn min kan min ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na saheli cɛncɛn kan jamanaw kan janko denmisɛnnakaw olu kuma da ye fɛn minnu ko la an bɛna ɲɛfɔli k'o la bamakɔ mali faba kɔnɔ musolakaw minnu bɛ yen nɔ olu ye dɔnkibaru tigilamaw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kunnafoni nasiraw kan walasa kunnafoni minnu bɛ bɔ u yɔrɔ ka taa jamanadenw yɔrɔ u ka kɛ kunnafoni sahalenw ye kunnafoni minnu ye kunnafoni jɛlenw ye fɛn minnu kɛlen o fana tun bɛ kɛnɛ kan an bɛna kuma o kan burkina faso an bɛ segin ka taa yen nɔ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ nayala olu kɔni ye kunbɛ dɔ kɛ min bɛ yen nɔ ni a kelen ye n'a bɛ ɔ a tile saba kunbɛ o kɔni tun bɛ wulikajɔ kofɔ janko sigidalamaw minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka digi an ka kokɔrɔ ni laadakow kan o kɔni kɛla min ye eh, kezakaw olu fɛ yen nɔ min kɛla sababu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kelenya ko la maaw bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'a sɔrɔ maa ma kalakari maa la janko fɛn min bɛ yen nɔ n'o b'u ka sigida kofɔ n'o o ye eh, doti ye fɛn minnu fɛn minnu b'o ko la an bɛna ɲɛfɔli k'o la aw kana taa yɔrɔ la walawalaw bɛna k'aw ye sisan sisan i n'a fɔ an y'a fɔ na cogo min na FINPIS kɔni yela kunbɛ dɔ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ kunbɛ min bɛ n'o ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a labɛnna bolofara min bɛ an ka diɲɛ seleke naani tɔnba yɔrɔ n'a bɛ wele k'a fɔ office des Nations Unies contre euh, la drogue et le crime u baaraw kɔni kɛla Burkina Fasokaw ka jamana faba kɔnɔ Wagadugu n'o diɲɛ seleke naani cakɛdaba min bɛ yen nɔ n'o bi u ka tɔnba kofɔ o bolofara min bɛ ɲɛsin min ye ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ale ni eh, maafa walew kɛlɛli ma u baaraw kɛla ka kɛɲɛ ni mɛkalo tile tan ani fila n'a tile tan ni saba ye a kɛla Wagadugukaw olu ka eh, kɔnɔna na a kɛla wagadugu n'o ye burkina faso jamana faba ye a hakilila falenfalenw bolila fɛn minnu kan o de ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka eh, kɛ maaw ye cogo min na ka kunbɛli kɛ jatigɛwale ni karɔgɛlawale kɛlɛli ko o ko nasiraw la ani ka se ka basigi kɛ eh, fɛn ye fɛn min bɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka eh, lahalaya ye o ko senfɛ min kɔni ye FINPIS coordinateur national ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye ɲɛfɔli kɛ baara bolo minnu kɛla u yɛrɛw fɛ mali la ni u y'o jaabi ɲumanw sɔrɔ o n'o tun bɛ se ka kɛlɛ dafa min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw ka se ka don sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sigi ka se ka kɛ damu ye denmisɛnninlakaw ni musolakaw olu ka se ka u jeni yɔrɔ bi fa a ko la ani fana an ka an yɛrɛ bɛn ni waati koɲɛw ye janko farafinna cɛncɛn ka jamanaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi nin kunbɛn kɛla sababu ye min kɔni ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ye u ka se ka kɛ min an ka jamana gouvernement olu kun bi a ko kɛnɛ kan ka taa se kɛnyɛrɛye dɛmɛ kɛ jɛkulu ma minnu bɛ nɔ ni u bɛ jamanaden ka masumalenw ka tɔn kofɔ mali burkina faso ani niger jamana u da sela kuma minnu ma kosɛbɛ o de ye fɛɛrɛ dabali minnu bɛ se ka kɛ bi walasa sigidalamaw olu sen bɛ se ka don min kɔni ye nin ko ninnu ta siraw la ani sariya minnu bɛ n'o adamadenya josariya olu bɛ se ka labato cogo min na u bɛ se ka to fana min kɔni ye sigidalamaw ye olu ka se ka dɛmɛ kɛ jatigɛwale ale kɛlɛliko la ɔ min kɔni ye kunbɛn in kɛnɛ kan a kɛla sababu ye hakilila falenfalenw janko think peace ale ka ɲɛfɔli kɛ jamanaden ka masumalenw olu jɔyɔrɔ ye fɛn min ye a ko la janko ka se ka bɛn kulukulu an ni ɲɔgɔn cɛ basigi bɛ se ka na cogo min na an n'an ka se ka an yɛrɛ bɛn ni waati yɛrɛ n'a cogoyaw ye janko sahɛli cɛncɛn ka jamanaw olu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an bɔra o yɔrɔw la an bɛ taa min ye min ye bakuruba filanan na bakuruba filanan min bɛ yen n'o u bɛ na n'an ye mali kɔnɔna na institut euh, pour la démocratie et l'éducation aux médias u ko o de ma coroɲɔgɔnka kan na walima damasurunya kan na idem ale kɔni ni diɲɛ seleke naani tɔnba bolofara min bɛ yen nɔ ni o bɛ min ye kalanko ni euh, kunpanbɔko ani kokɔrɔ olu kunna n'o o ye unesco ye olu kɔni ye baara dɔ ninnu don ka kɛɲɛ ni euh, min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka wulikajɔ ye mɛ kalo tile tan ani naani a kɛla bamakɔ mali faaba la a ko tun bɛ ɲɛsin musolakaw de ma minnu bɛ k'a fɔ ko olu ye dɔnko tigilamaw ye kunnafonidilaw don olu bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na minnu bɛ nɔ n'u ni kunnafoni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mali kɔnɔ yan nɔ ɔ ko in bɛɛ lajɛlen musaka tun bɛ ka bɔ jɛkulu min fɛ u ko o de ma ko programme international pour le développement de la communication min bɛ yen ni ko ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn ni san ba fila ni mugan ani duuru o wari ko nasiraw ye hakilila in b'i boli fɛn min kan o de ye kunnafoni jatigitan olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na kumakan minnu bɛ se ka na ni gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kuma ni turuma ye o bɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu sen donna a ko la olu kɔni bɛ se ka taa musolaka maa kɛmɛ ani bi duuru bɔɲɔgɔnko la minnu bɔra marabolo wolonwula bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ka na nin sigi kɛnɛ kan kunnafonidilaw u bɛ se ka taa ni kunnafoni ye eh, kunnafoni ta sira ɲumanw kan cogoya min na u bɛ se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na u bɛ se ka kɛ min ye basigi karamɔgɔ ye cogo min na janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi o kunnafoni di sira kuraw olu fana sen donlen b'a ko la ɔ min kɔni ye jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o o ye eh, ni o ye unesco ye ka taa se min ye idem ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni ko nasiraw la kosɛbɛ janko bɛn ni kelenya o sabatili la an ka jamanaw kɔnɔna na kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kunnafoni ɲuman k'o di maaw ma walasa bɛn ni kelenya ani e, ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na o baara ka se ka kɛ baara lakodɔnnen ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni ko minisiriso ko fɔ ani musow yɛrɛ tɔgɔ la minisiriso n'o bɛ musow denbaya ani denmisɛnninw ka koɲɛw ɲɛnabɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilila di a ko nasiraw la k'o bɛ se ka kɛ cogo min na waati laban ninnu na walasa kunnafoni jatigitanw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o min kɔni ye sigi baaraw bɛ taa kuncɛ waati min na a jirala k'a fɔ min ye UNESCO ye o kɔni bɛ wulikajɔw la janko u ka eh, sɛbɛn min bɛ n'o bɛ lakali kɛ n'o ye lakali sɛbɛn n'o ye rapport ye o min bɔra san 2022 eh, ka taa san 2025 o baaraw kɔnɔna na o kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafoni kanabilali la u bɛ kuma o kow kan ka taa se kunnafoni yɛrɛ ɲɛtaa sabatili basigi janko kunnafonidilaw olu yɛrɛ bɛ se ka bila minɛ ɲuman kɔnɔ cogo min na kunnafonidilaw olu bɛ se ka kɛ maaw ye mɔgɔ minnu bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ cogo min na kuma kɛla o fana kan ka kɛɲɛ ni u ka ni wulikajɔ ninnu ye bakuruba sabanan o bɛ taa n'an ye ko kura min ye eh, burkina faso ale jamana kɔnɔna na min kɔnɔna na eh, wulikajɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ ɔ n'o kɛla ka kɛɲɛ ni mɛ kalo tile tan ani duuru ye sigidalamaw olu ka eh, kotigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan min ye eh, fanga cakɛda bolofaraw ye ka taa se sigidala eh, maa minnu bɛ yen n'olu ye sigida yɛrɛ kotigiw ye diinɛmaaw ka taa se finitigilakaw ma minnu bɛ kaza n k'a fɔ min bɛ kiza yɔrɔ o ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya komini bɛ yen nɔ ni o ye toma komini ye n'a bɛ nayala ale min ye o kafo fɛ o kɔni ye sigi ninnu kɛ kuma kɛla fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu ni maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu kɔni bɛ kunnafoni di kunnafoni bɛ se ka di cogo min na n'a bɛ se ka kɛ ni sababu ye ka na ni bɛn ni kelenya o sabatili an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ maa ma kalakari maa la min ye u bɛ min wele k'a fɔ n'o o ye sigida ɲɛmaa ye n'o o bɛ kiza sigida ɲɛmaa ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maaw ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka se ka ɲɔgɔn kun burkina faso o jamana kan ɔ min bɛ u ka marabolo yɛrɛ kotigiw olu ka nɔrɔbila ko fɔ olu fana ye kuma ta u y'a jira k'a fɔ jamana faamaw ka hakilila ye min ye o de ye bɛn ni kelenya sabatili u ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ n'o bɛ to minɛ ɲuman kɔnɔ k'a jira k'a fɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nka min kan ka bila sanna o de ye jamana yɛrɛ ye ale kɔni ye o fana laseli kɛ kuma bɛ di waati min na ko kɛnɛ kan ko in kɛnɛ kan min ye laadatigiw ma olu fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen eh, kɛ walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o n'o kɛla lakana bɛ se ka sabati n'o kɛla min ye eh, hali maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu jatigɛwalekɛbaaw ye a bɛ kɛ sababu ye o ka kɛɲɛ olu ka nin waati laban ninnu eh, tan ni ka segin n'u ka wulikajɔ ma a bɛ kɛ sababu ye ka se ka fu siri o ko bɛɛ lajɛlen dan na o kɔni ko ko fɛn kɔni ye ɲinifɛn ye kelen de ye walasa min kɔni ye n'a kala eh, sigida maa bɛɛ lajɛlen cɛman ani musoman a den bɛɛ lajɛlen bɛn ni kelenya ka se ka kɛ sabatifɛn ye an ka fara ɲɔgɔn kan janko an ka kokɔrɔ ni laadaw olu ka se ka kɛ sababu ye ka basigi ko o sabati jamana den bɛɛ lajɛlen burkina faso jamana ko don o de fana bɛ dansigi kɛ an ka bi eh, min ye bɛn ni kelenya kunkanko kibaruyaw la n'o ye actupɛ ye min b'a tako kɛmɛ ni bisaba ni sabanan kɛnɛ kan ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'an bɛn sigida wɛrɛ